Aw bisimila maliba TV an jabaranin kan ni aw ka kunnafoni sin teliman waati selen mali marabagaw ye kunnafoni dɔ cari kunun alamisa min kɔnɔ u b'a jira ko ladiyalifɛn bɛna di maa ma minnu sera ka maa dɔw minɛ walima k'u bɔ baara la n'olu ɲininnen don jatigɛwale kow la o ladiyalifɛn yɛrɛ bɛ tali kɛ sefa wari miliyari wolonwula n'a tɔrɔmaɲɔgɔn duuru la ko fɛɛrɛ in kun ye ka jamana ka lakanani sabati ka ni ka dusu don jamanadenw kɔnɔ u ka jɛkafɔ sabati u ni golomasi tabaw ɲɔgɔn cɛ o sira fɛ faamaw bɛ wele bila fasodenw ma u ka kunnafoni jɔnjɔn di u ma teliya la yaasa k'u dɛmɛ jatigɛwalekɛlaw kɛlɛli la ani ka lafiya segin jamana kurukara fan bɛɛ la Marabaa jɛkulu ka ladala ɲɔgɔn ye kɔnɔna na u ye latigɛ dɔ ta zuwɛn kalo tile saba san ba fila ni mugan ni wɔɔrɔ min na ko motoba dɔw n'u minɛnw feereli donni bɛna jɔ san kelen jamana kɔnɔna na ko min latigɛ bɛ se ka lakurakuraya o bɛ ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la motoba minnu bɛ santimɛtiri kɛmɛ ni mugan ni duuru la o la ko jagokɛla minnu bɛ o moto in feere ko tile bi kɔnɔntɔn de dilen don u ma ka taa u ka sitɔki n'u ka kɔmandi minnu bɛ sen na ka taa u kofɔ jago ni ɲɔgɔndan cakɛda la Barisa ko kɔlɔsiliw bɛna kɛ maa o ma i ma taa i ta kofɔ ko bolo bɛ da i ta kan ani ka tila k'i ɲangi ko kun ye ka lakana de ye sabati nka ko latigɛ in tɛ boli golomasi tabaw kan OCS cɛdenw ye fɛn dagabaliw tɔni kɛmɛ ni bi wɔɔrɔ ni kelen n'a tɔrɔmaɲɔgɔn kɛmɛ fila ni mugan ni wolonwula jeni kunun alamisa zuwɛn kalo tile naani san ba fila ni mugan ni wɔɔrɔ jo gari la Ni o fɛnjugu ninnu minɛla marisikalo ni mɛ kalo kɔnɔna na minnu jenina o bɛ tali kɛ kokayini kilogaramu duuru yaalayaala fura tɔni bi wɔɔrɔ ni kelen n'a tɔrɔmaɲɔgɔn kɛmɛ fila ni mugan ni fila shisha saribɔn tɔni bi kɔnɔntɔn n'a tɔrɔmaɲɔgɔn kɛmɛ naani ni bi kɔnɔntɔn ni duuru ani shisha bara ba tan ni kɛmɛ fila ni bi saba ni seegin fo ka taa se dɔrɔgu tɔni kɔnɔntɔn ma OCS y'a jira ko baara in kun ye ka jamanadenw kisi o ɲɛnaminimafɛnw tali faratili ma Ni an bɔra yen an bɛ taa kɔkan kibaruya dakun na an bɛ don Nizɛri jamanakuntigi zenerali darame Abudurahamani Cani ye baara taama kɛ ka taa Turiki yɔrɔ min na a bisimilala a baaraɲɔgɔn jamanakuntigi Resɛpu Tayipu Ɛridogan fɛ o senfɛ jamana ɲɛmaa fila ninnu ye bolonɔbila jɛkafɔ bɛnkan caman kɛ ani k'u ka cɛsiri jira kokura ka ɲɛsin jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ jɛɲɔgɔnya sabatili ma kɛrɛnkɛrɛn ma lafasa kuranko siraba koɲɛw kalanko taamako fo ka taa se jagokow ma o kɔfɛ ankara y'a ka dɛmɛɲɔgɔnya jira nizɛri ye jatigɛwalekɛlaw kɛlɛli la an b'a kuncɛ benɛn jamanakuntigi romiyali wadaɲi ye taama kɛ kunun alamisa zuwɛn kalo tile naani san ba fila ni mugan ni wɔɔrɔ ka taa kɔdiwari min bɛ bila baara taama minɛ kɔnɔna na a se a bisimilayara jamanakuntigi ka ɲɛmaa dankan cɛmɔgɔ meyiliye kone fɛ ni a ye ɲɔgɔnye sɔrɔ ni benɛn jamanadenw ye ka sɔrɔ k'a laban ni jamanakuntigi alasan watara ye u ka kumaw kɔni o bolila jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ jɛkafɔ sabatili kan ani fɛn wɛrɛw minnu nafa ka bon nin de bɛ dan sigi aw ka kunnafoni sentelimaw la maliba tv un jabaranin kan